onye ọbụla mmemme ya n'ọgbọ onye iwe na-ewe iwe ya ga-ajụọ nwanne mara nwanne ya onye akọzi ndị ọnịcha ka onwe onye mejọrọ ibe ya na ibe mere emewo anụ ma ncha kamgbe tọzdee na-anọkwa ka anyị si anọ anyị na-eriri ikwe nwaanyị ihe biko onye ọbụla bụ ndị ọnịcha iwe n'obi

Em, ọkọta anụ ịgbara ahụ ya anụ karịa ọdụ ala eme ote ọdụgo ibe ala eme enweghị isi mara m ibe m na ya ọwụ nke onye chiri ya zere ma ndị na-aba mba ma ndị na-ewe iwe ma ndị na-eme ntị ike eberegola mgbọgbu onye sikwala ibe mmadụ ihe ma ya were nkata kuru mmiri eme ebe anyị chọrọ na ajịm ebe ọma Mata ya eshiri anyị ma ajịm ajịm ụba ajịm nwoke mba eji ama atụ ọdụ ma ọwụwụ mbichi anyị na-eme n'ihe ọdụ m lebe ebe agba ovela ala ala a ajụ ọ, mmọnwụ ndị izuọgụ ire anọkọta nke mama ebe si gbata gbere anyị anyị na-agbagharị gburugburu ka m, ibe a nwere na nka m achọghị ekwu iwe ya onye ọbụla onye ọbụla zuo ike kelaghachi worldwide kelaghachi udo worldwide udo chịa la ajịm anyị makwa ahụ otu anyị dụbụ mbụ so anyị si otu ahụ lụọ nta ahụhụkwa Ọ ya dị otu ka a. onye ọbụla iwe dị l'obi ya butuo mụ na abụọ na ibe anyị na-eme ugbu a bụ ikeji Yes. ọrụ after ụwa na ya ị bụrụ anyị nọkọta nsịsa anyị gbakọlata rịtakwara nta ahụ ike ikeji anyị n'ọnịcha ịghọtara otu anyị na-eme ndị ọnụma ọzọ na-emekwa kwa ya uludo na-achị

ụfọdụ si anụ ha aha ọnịcha branch a iwe ebido iwe ma ha na-abịakwa gbagha bridge iyi ọnịcha o jee ebe ha jeje jee kpalọ Eh, mana ife anyị na-eme ụsa ọdụ mma lasiri la mee ya esere enyi na enyi ya fụta n'ụzọ ya mee ya tiwa ahụ autonomous bịara isere anyị ntiwa ahụrụ

mana ọ ga otu anyị si o- chineke dekwa anyị ndụ ka m mere anyị na ọsọrọ eh, nwa anyị mana ọ ma-adụrụ anyị ụnyaahụ ọzọ otu anyị si erikọta kịta na otu anyị si achịkọta onwe anyị kịta na anyị gara achịkọta ya na-agakwa n'iru and ọ mara ya emechakwa wee dịkwa na mma ọzọ so onye ọbụla sịrị na ọ ga-etisi ajịm o tisi ezi na ụlọ ya onye ọbụla la-akpa nkata ọjọọ si na ihe ọma ma-abata na ajịm a nwaa o l'ezi na ụlọ ya ka ọ gara ihe ohe ya eso na-aga ihe otegbu chineke nna orisa bi l'igwe aja ala nkwọ Em, alịkọ ọhụụ mara a, ndị agbọ ma ndị m chetara ma ndị mechetara ngwa ndị a niile echekwa mara a niile ndị ncheta mechiri echeta ama ya chineke na ndị eluigwe ya biko ya meere anyị anyị ka ya mahụ ma ọ ihere tisara be anyị maka ihe a kịta na ya wepụrụ mepụta esi wee chịkọtakwa anyị ọnụ

Ọnịcha branch anyị nọ na be chairman anyị Chief Ebubedike one na ndị agbọ General. ọ ya na-ekwu okwu ugbua biko anyị na-ekele Ajim worldwide la-asị la ọ ya-adịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma n'aha Jizọs Amen. ebe onye nọ ife ọ na-eme ga la-agara ya siriri werere n'aha Jizọs Amen. biko nke onye chi ya zere onye mejọ ya gbaghara sa anyị gaa l'ihu ekpere anyị wụ la ọ ya-adịrị Ajim la mma l'ụtụtụ dịrị ya la mma l'ebe dịrị ya la mma l'abalị l'aha jizọs anyị ga la-aga l'ihu ịla azụ awụhụ portion anyị n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị Amen.